ni muso ye kɔnɔ ta a caman na infection kɛ ka di k'a minɛ kosɛbɛ ji jɛman bɔ hali kuma dɔ la kasa yɛrɛ bɛ se ka bɔ musoya la o bɛ sɔrɔ a caman na kɔnɔmaya kɔnɔna na nka nin video kɔnɔna na n bɛna ɲɛfɔ ye kunba minnu de bɛ se k'a to ni muso ye kɔnɔ ta ni infection kɛ ka di k'a minɛ kosɛbɛ taamasiyɛn minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la ani e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi infection ma n'i ye kɔnɔ ta wagati min na ka da nin video nafa kan i ka video lajɛ fo ka taa fo a banna ani fana video laban na n bɛna bonisi fana fara a kan o la an k'i jaga ni kunnafoniya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an k'a daminɛ n ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i y'a nin video in kɛ ka d'a kan muso caman bɛ yen nɔ n'u ye kɔnɔ ta wagati min na u bɛna fɛn dɔw jateminɛ o la u yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn minnu ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ degun caman ye a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ lase muso kɔnɔma ma walima a den fitinin fana ma donc o ye ji jɛman bɔ ye ji jɛman bɔ min ni a bɛ kɛ muso kɔnɔmaw la ni an b'a wele perte blanche nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a wele infection n'a caman b'a dɔn cogo min na an fɛ yan nɔ nka bamanankan na a dɔw la wele leminɛnpo a dɔw bɛ se ka muso sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔna na o bɛ kɛ ka caya ka d'a kan ni muso ye kɔnɔ ta muso fari ani muso ma kɔnɔ ta kelenw tɛ ni muso ye kɔnɔ ta wagati min na hormone ninnu olu caman de bɛ falen o hormone bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen sani a ka kɔnɔ ta n'a ye kɔnɔ ta kelenw tɛ ani fana défense immunitaire o min bɛ adamaden na min bɛ kɛ sababu ye ka n'a bɛ adamaden farisogo la ka banakisɛw kunbɛn banakisɛ mana na cogo o cogo la ka se k'o kunbɛn walasa kana dankari kɛ e la donc maintenant o bɛ kɛ sababu ye ni muso ye kɔnɔ ta o défense immunitaire ninnu olu fanga bɛ dɔgɔya ani fana musoya kɔnɔna na a bɛ hakɛ to musoya kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ n'an b'a wele ph o ph na ale kan ka asidi min bɔ o asidi bɔta fana o bɛ dɔgɔya o min bɛ kɛ a ka teli kosɛbɛ muso kɔnɔma banakisɛw mana na n'o ye banakisɛ minnu bɛ se ka na ni infection ye olu bɛ se k'i sɔrɔ olu banakisɛw dɔw bɛ se ka kɛ bactéries ye o dɔw bɛ se ka kɛ champignon ye donc ninnu ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka olu ye bakurubaw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni infection se k'i minɛ i n'a fɔ chlamydiose ninnu donc ani banakisɛ wɛrɛw a ka ca kosɛbɛ o banakisɛ ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka na ni infection ye muso kɔnɔma la o de la ni muso ye kɔnɔ ta waati min na a caman na infection kɛ ka teli k'a minɛ ka tɛmɛ n'a ma kɔnɔ ta mais i k'a dɔn k'a fɔ ni muso ye kɔnɔ ta waati na taamasiyɛn minnu bɛ yen nɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ infection n'a sɔrɔ a b'i la n'o ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka yɛlɛma n'o walima leminɛnpo n'a sɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ o b'i la donc i k'a dɔn o fɛn dɔw bɛ yen nɔ taamasiyɛnba dɔw bɛ yen i b'o taamasiyɛnbaw jateminɛ n'i y'a ye k'a fɔ musoya la ji jɛman bɛ ka bɔ i la a ji jɛman in i b'a sɔrɔ a ji jɛman ɲɛ yɛlɛmalen don a ɲɛ tun bɛ cogo min na kɔrɔlen a ɲɛ tɛ ten tɔn tuguni n'i y'o jateminɛ k'a fɔ a ɲɛ yɛlɛmalen don donc o y'a b'a yira k'a fɔ i ka sɔmi i yɛrɛ la ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona walima n'i y'a ye k'a fɔ ji jɛman bɛ ka bɔ musoya la ji in o de ka kɛ ji a jɛman a ɲɛ yɛlɛmalen don o t'a bannen fana i b'a sɔrɔ kasa b'a la i b'a sɔrɔ kasa b'a la kasa min don fana a kasa ka bon donc o la o ye tamasiyɛnba dɔ ye tamasiyɛnba dɔ min bɛ fana i b'a sɔrɔ ji i b'a sɔrɔ a ka girin a kɛlen bɛ ko nɔnɔ nɔnɔ kumu bɛ cogo min na walima lait caillé i b'a sɔrɔ a b'o cogoya la donc n'i y'olu fana tamasiyɛnw ye i b'a ye k'a fɔ i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona i ka taa gynécologue dɔ fɛ yen nɔ a k'i lajɛ n'a sɔrɔ min don kɔn ka k'a ma joona n'a sɔrɔ i lajɔlen don walasa fɛn kana n'i sɔrɔ fɛn kana den fitinin sɔrɔ tamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ fana n'o bɛ se ka kɛ infection urinaire ye sugunɛbanaw n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ i b'a sɔrɔ sugunɛ kɛ o bɛ caya ka damatɛmɛ ani fana sugunɛ misɛnmisɛnni kɛ o bɛ caya walima n'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ kɛtɔ la o bɛ digi i la donc walima kɔnɔ yɛrɛ fana bɛ to k'i dimi walima n'i bɛ kafoɲɔgɔnya la i b'a sɔrɔ a bɛ ka digi i la donc maintenant ninnu ye tamasiyɛnbaw ye n'i y'olu ye i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona kɔn ka k'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ yen k'a fɔ u delila ka u kɔnɔ delila ka tiɲɛ ka tɛmɛ n'o ye n'an b'a wele fausse couche n'o delila ka u sɔrɔ ka tɛmɛ donc o n'a sɔrɔ i ye muso ye k'a fɔ o delila k'i sɔrɔ ka tɛmɛ donc n'i ye nin tamasiyɛnw yɛrɛ la i kana sɔn cogo si ka hali wagati kunkurunnin ta ka sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la muso min yɛrɛ bɛ fana k'a fɔ a ma deli k'i sɔrɔ fana k'i ma deli ka jigin joona ka sɔrɔ jigin wagati ma se walima kɔnɔ ma deli ka tiɲɛ n'i ye nin tamasiyɛnw yɛrɛ la o n'a ta bɛɛ e kana sigi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa a ka lajɛ a ka furakɛ walasa a ka ban kɔn ka k'a ma joona walasa i bɛ nɔgɔya n'i m'o kɛ n'i tora o cogoya la kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka y'a la a kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ nka kɔlɔlɔba min ni o de ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye fausse couche ye a bɛ se ka na ni kɔnɔcɛn ye o ye kɔlɔlɔba dɔ ye kɔlɔlɔba wɛrɛ ye mun ye tuguni a bɛ se ka na ni jiginni ye joona n'an b'a wele accouchement prématuré i bɛ jigin ka sɔrɔ hali jigin wagati ma se donc o ye kɔlɔlɔba dɔ ye kɔlɔlɔba dɔ wɛrɛ mun ye tuguni a bɛ se ka na ni degun ye muso yɛrɛ kan hali den yɛrɛ a bɛ se ka na ni degun ye den yɛrɛ fana kan donc n'i y'i hakili to o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye e b'i hakili to i yɛrɛ la walasa kɔlɔlɔ minnu ne bɔra k'olu fɔ o kana n'e sɔrɔ ka d'a kan a man di muso si ye walima a man di cɛ si ye i muso kɛlen ka kɔnɔ ta fɔ jiginni selen wagati walima a kɛlen ka kɔnɔ ta i kɔntannen wagati min na k'a fɔ i bɛna den kura sɔrɔ hali a ma mɛn wagati kunkurun dɔrɔn e bɔnɛna nin den fitinin na i b'a dɔn o man di mɔgɔ si ye donc walasa o kana n'e sɔrɔ e bɛ se ka min kɛ i kan ka min kɛ o ye k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ka i janto i yɛrɛ la n'i ye ninnu tamasiyɛnw yɛrɛ la ne bɔra ka minnu fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa kɔn bɛ k'a ma kosɛbɛ madu y'o bɛɛ lajɛlen faamuya n'a sɔrɔ i y'o bɛɛ lajɛlen fana faamuya n bɛn'a ɲɛfɔ i ye e bɛ se ka min kɛ walasa e bɛ se ka kisi infection in fana ma e bɛ se ka fɛnba minnu kɛ o fɛnba fɔlɔfɔlɔ o ye mun ye n'a sɔrɔ i tɛ fɛ foyi foyi k'i den sɔrɔ kalo kalo i ka taga gynécologue fɛ yen nɔ i k'i yɛrɛ lajɛ o de ka ɲi nɔ n'a sɔrɔ i ye tamasiyɛn minnu y'o fɛ k'i y'o dɔn i yɛrɛ la kalo kalo i ka taa u ka sugunɛw ta k'a lajɛ u k'i lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la ni fɛn t'i la kɔngɔ kama joona walasa foyi kana n'i sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ fo ka kɔnɔbara se kalo seegin na o la o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ tile tan ni duuru duuru kalo kelen tɔ min bɛ to tile tan ani duuru duuru i bɛ se k'a kɛ tile tan ni duuru tile tan ni duuru i bɛ taa u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i la k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la ni fɛn t'i la sɔnni jiginni wagati cɛ n'i y'o kɛ a kɛ ɲɛma a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ bana k'i sɔrɔ i ka kɔnɔmaya kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o ye fɔlɔ ye a filanan i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ i ka to ka ji min kosɛbɛ ji minni o nafa ka bon min bɛ se k'i kisi bana caman ma a sabanan i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka to ka tagamaw kɛ tagamaw nafa ka bon i kan kosɛbɛ hali n'a kɛra miniti bi saba ye tile kɔnɔ i ka to k'o kɛ minnu fana nafa ka bon i kan kosɛbɛ a naaninan ni o y'a nafamaba dɔ ye i k'i hakili to i ka sanuyali kɛcogo la n'an b'a wele toilette intime i bɛ musoya ko cogo min na i k'i hakili t'o la donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'a ko ni ji gansan ye n'a sɔrɔ ni infection t'i la i bɛ se k'a kɛ n'a ye basi foyi t'a la i bɛ se k'a ko ni ji gansan ye o ye ji gansan a bɛ se ka kɛ n'eau tiède ye ni o ye ji wɔlɔkɔlen ye i bɛ se k'a k'o la ka sɔrɔ a ma kalan kojugu dɛ min bɛ bɛn i fari ma i b'a kɛ n'o ye basi foyi t'a la n'a ka di fana i bɛ se ka kɛ ni safinɛ ye nka i b'a kɛ ni savon minnu ye fana n'o ye safinɛw ye o ka kɛ safinɛ ye safinɛ min ni sɛgɛ t'a la voilà donc safinɛ min fana ni parfum ninnu t'a la donc o safinɛw b'u dama n tɛna safinɛ kɔni tɔgɔ f'i ye a safinɛw ka ca kosɛbɛ i ka docteur bɛ se k'a ɲɛfɔ i bɛ se ka docteur wele a b'a ɲɛf'i ye safinɛ sugu min don donc maintenant i b'o kɛ ka musoya ko i b'o to kɛ ka musoya sanuya o bɛɛ kɛkun ye walasa infection kana n'i minɛ hali n'a kɛra tile kɔnɔ siɲɛ kelen a ka ɲi walasa e ka kisi cogo bɛɛ lajɛlen na infection ma ani fana tuma bɛɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na an b'o fara o ye bonus ye i kana sɔn i tɛgɛ nɔgɔlen o ka maga musoya yɔrɔ la ka d'a kan banakisɛw bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana bonus filanan min nafa ka bon kosɛbɛ n'a sɔrɔ i furulen don k'a fɔ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔ min ni n'a bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana a fana ka to k'a yɛrɛ lasanuya voilà donc a fana ka se ka dogo yɔrɔ n'o ye cɛya yɔrɔ ye a fana kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ka fana k'a lasanuya nafa ka bon a fana tɛgɛ nɔgɔlen kana to ka maga cɛya la donc a sɔnni a ka kafoɲɔgɔnya kɛ donc n'a bɛ kafoɲɔgɔnya a ka ɲi kosɛbɛ a ka tɛgɛw ko ka sanu sɔninfaraw tigɛ walasa nɔgɔ kana na se musoya yɔrɔ ma walima cɛya yɔrɔ ma donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ se ka aw surunya banakisɛw la n'o ye infection ye donc maintenant hakili t'o yɔrɔ la a bɛ se k'aw dɛmɛ kosɛbɛ walasa aw ka kisi banaw ma ne bɔra ka minnu fɔ sisan nɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ infection kɔnɔ walasa aw bɛ se ka kisi o ma donc nin ye kunnafoniya ye min da i tulo kan n'a sɔrɔ i ye video in ka jari ye i bɛ j'aime ta n'a sɔrɔ i ma abonné i b'i abonné i cloche notification ta n'a sɔrɔ i ye kunnafoniya caman sɔrɔ k'a fɔ e ye fɛn caman faamuya ni video kɔnɔna na i b'a ci mɔgɔ caman ma walasa mɔgɔ caman fana bɛ se k'a dɔn k'a fɔ notre santé sanfɛ an bɛ kuma fɛn caman kan i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi an bɛ video kura kɛ fana walasa ka kunnafoniya ɲuman di i ma kɛnɛya kan i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ